an bɛ dugawu kɛ a bɛɛ lajɛlen ye arajo ni tele fɛn fɛn bɛ n'u bɛ kan ka diinɛ dɛmɛ diinɛ tɛmɛsɛw min n'a bɛ nafa se silamɛw ma k'a sɔrɔ foyi wɛrɛ t'a la fo nafa bɛɛ fana ɲa bɛ nafa de fana la mɔgɔ si joginni t'a kɔnɔ ala ka waajulikɛla bɛɛ arajo so fɛn fɛn b'o kɛ la tele fɛn b'o kɛ la ala k'a bɛɛ dɛmɛ ka jamana dɛmɛ ka fitina faga ka bɔ jamana kɔnɔ Amin ya rabbal alamin ala k'o dugawu minɛ sheikh ala k'an bɛɛ saba ma yɛrɛ la ayiwa ɲininkali ba dɔ bɛ ne bolo bi ka sin i ma parce que sisan adamadenyaya an bɛ ka taa cogoya min na adamadenyaya ko cayalen don bon sisan ni mɔgɔ min an yɛrɛ ɲɛ b'a la segin kɔ waati de sera an k'an ka segin an kɔ ka ala ko ka se k'a dɔn k'a kɛ ala yɛrɛ y'a ɲini an fɛ cogoya min na i n'a fɔ a yɛrɛ b'a fɔ an ye cogo min na k'a ma jinɛ ni adamaden da foyi kama fo an k'a bato mais bato in a ma faamuya bi an bɛ ka jogo minnu b'an na ani taabolo minnu b'an fɛ a ma faamuya donc ne tun b'a fɛ ka ɲininkali dɔ tɛnkun la bi ɲininkali in bɛna kuma kayfa nataghayyar cogo jumɛn an bɛ se ka yɛlɛma changement bɛ se ka don an ka kow la cogo di i y'a faamuya cogo di an bɛna se ka kɛ ala jɔn ɲuman ye ka se ka ala sɔrɔ ɲininkali fɔlɔ y'o ye komi tagayuru yɛrɛ i yɛrɛ y'a fɔ n ye cogo min na kan kalan na cogo min na tagayuru a bɛ komi kisimani tilanyɔrɔ fila don donc nka tilanyɔrɔ fɔlɔ in min bɛ sin ala subahana wa taala yɛrɛ

nana sisan i y'a jun kan i tun kan ka n bɔ a kalama joona n k'a préparer ka na n tun ni kitabu tun bɛ se ka na ka kuma o kan mais i b'a sɔrɔ min da ka di silamɛw la o de ye nin ye parce que n bɛna base min bɛ n yɛrɛ kunkolo la ala ye min bila n kunkolo la n bɛna kuma o kan sisan a bɛ se ka k'o bɛna kɛ livre yɛrɛ ye mais ne tun ye livre ta ka na a tun da sɔrɔ a la n bɛ livre ye min fɔ an tun b'o de fɔ basi sisan ne yɛrɛ latigɛ sini min ala y'o di ne ma tagayiri la ne bɛna na kuma o de kan sisan livre ka kan ka dilan min thème ye ko a tagayiri wala u b'a fɔ ma changement de wa n t'a dɔn tagayiri de ko ka fɛn changer a ka fɛn yɛlɛma an b'a daminɛ a kɔrɔ yɛrɛ la a ta

min halatin zulmaniyatin ila halatin nuraniyatin nin n'an kan bɛ taa nin fɛ sisan sisan fɛn kɛmɛ bɛ se ka bɔ a kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ tagayiri jaga bɛ se ka don fɛn bɛɛ la tagayiri kɔrɔ ye n b'a fɛ ka nin fɛn nin yɛlɛma ka bɔ cogoya dɔ la ka taa cogoya wɛrɛ la nin tun kitabu tun kan ka caya yɔrɔ bɛɛ ne yɛrɛ dɛmɛnen bɛ k'a fɔ kitabu tɔgɔ ko tagayir mhm. a ka dɔgɔ fo ka dama tɛmɛ k'a sɔrɔ a kan ka caya fan bɛɛ parce que dina yɛrɛ jɔlen bɛ de ko tagayir de kan annabiw cira tagayir de kama mhm. kitabu jiginna tagayir de kama mhm. kilasi minnu bɛ karan minnu bɛ kɛra kilasiw kɔnɔ faransɛ wo arabu wo moral n'a ɲɔgɔnna a bɛɛ ye tagayir de tagayir tagayir ye fasɔn fila ye mahamudun wa mazmumun a dɔ ka ɲi a dɔ man ɲi tagayiri dɔ ye n ka lahaliya jiginnen de don n b'a fɛ ka yɛlɛ changement n ka ko bɛɛ jiginnen don mana n bolo don ko o ko la a tɛ ɲa la n b'a fɛ n ka ko ka yɛlɛ mana n bolo don ko o ko la a ka ɲa ou bien mangoya bɛ n kan n b'a fɛ ka mandiya sɔrɔ ou bien fantanya bɛ n na n b'a fɛ ka fantan ka n yɛrɛ yɛlɛma ka bɔ fantanya na pewu mhm. ka taa sɔrɔ kɔnɔ n ka sɔrɔ kɛ sisan mhm. Mhm. nin n'a ɲɔgɔnna n'i y'a jate a bɛ kɛ fɛn bɛɛ de la a bɛ kɛ fɛn bɛɛ de la hali hali bɛgan a bɛ k'a la farajɛw yɛrɛ y'o faamu u bɛ taa waraba minɛ wula kɔnɔ waraba min bɛ tile ka kankarili kɛ ani ka fɛn dɔw minɛ wula kɔnɔ min tɛ sɔn ka na dugu kɔnɔ abada u b'a minɛ ka na pikiriw k'a la ka n'a yɛlɛma yɛlɛma k'a dilan k'a dilan a laban f'u yɛrɛ b'i la a kan u b'i lɔ a kan u bɛ la ɲɔgɔn fɛ dilan kelen kan u bɛ tulonkɛ n'a ye jama bɛɛ lajɛlen ɲɛ na waraba o fɛn min tɛ foyi lɔn kankarili kɔ k'o yɛlɛma net ni hadamaden ka deli
donc a tagayiru sirul hayati monde yɛrɛ secret ye tagayiri de mhm. tagayiri de tun kan ka karan yɔrɔ bɛɛ waajuli kɔnɔ waati bɛɛ tagayiri ka kɛ ne yɛrɛ ka n'a sɔrɔ k'aw y'o bila ne ye tan mhm. nin ye ala ko yɛrɛ de n'o tɛ an ka an ka thème lɔnnen don e yɛrɛ b'a kalama an bɛna an ka thème bila mhm. ka taa o fɛ o tagayiri kɔrɔ surumani o de ye nin ye a tagayiri mɛ an bɛna a bɔra kurana aya minnu na an bɛ kelen ta o la parce que ko bɛɛ ye daliya de ye karamɔgɔ n'i ko n ko dɔrɔn daliya di kul hatu burhanakum mankan de b'i nɔfɛ mhm. ni mankan tugura dɔrɔn i b'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ don n'o tɛ n'i ko ala ko tan mhm. silamɛ bɛɛ de ka kan ka sɔn wa o man kan ka caya fewu kuma tɛ n'a fɔra ala kira ko tan fana tuguni mhm. a kuma dun sahara a jɛra fana silamɛ bɛɛ kan ka lafiya mais n'i ma lafiya

a kumana a kan kuranɛ yɛrɛ de kɔnɔ kuranɛ kɔnɔ aya caman don dɛ n ye kelen pe de t'a la i ye nin de t'a la kuranɛ yɛrɛ fanba bɛɛ tagayiri de ko ka muhamɛd taa ka yɛlɛma u bɛ lahaliya min na jobato lahali limaniya t'u dusukun na u dusukun falen bɛ dibi de kɔnɔ ani kafiriya ani jobato de la taa u yɛlɛma i k'u kɛ ala mɔgɔw ye donc tagayiri yɛrɛ kɔrɔ de taa fɛnw yɛlɛma ka bɔ sɔn jugu la ka na cogo ɲuman na Bon tuma dɔ la mɔgɔ yɛrɛ fana b'a ɲini k'a fɔ ala ne yɛrɛ b'a fɛ ala yɛrɛ dɛ a bɛ se ka kɛ silamɛ ye o b'a fɔ ala ma hali ni silamɛ tɛ n b'a fɛ ka n yɛrɛ yɛlɛma ka bɔ nin lahalaya la ka na lahalaya la wa hali hali milliardaire tuma dɔ la a b'a fɔ ne ka milliard kɛmɛ de ye non ne jɔlen' ma ne b'a fɛ ka milliard de million kɛmɛ tan y'a ye o bɛɛ ye tagayiri de ye tagayiri de ye sisan sa n'i k'i bɛ tagayiri kɛ sigida mun de tora sisan i b'a kɛ cogo di k'i fasa ne tun b'a fɛ ka kuranɛ aya de ta sisan k'o de tahalili kɛ o k'an bila sira o de ye lɔnni ye i ka kuranɛ aya yɛrɛ ɲininka kuranɛ ka sira yira i la ne a bɛ ta a bɛ ta a bɛ fɔ ma tahalili ni ala y'o nɔgɔya karamɔgɔ ye dɔrɔn o kana tilela fo ka t'i sa n bɛ se aya kelen ta i yɛrɛ bɛ na ye sisan aya tɛ wa an bɛna tahalil de daminɛ a tahalil tahalil ka karamɔgɔ de a k'an yɛrɛ dege tahalil la ani kalanden minnu jɔlen filɛ nin ye mhm. k'u dege tahalil bɛ kɛ cogo ka kuranɛ aya kelen pe ta ka tahalil kɛ mhm. kuranɛ aya bɛɛ tahalil bɛ se ka kɛ fo ka page kɛmɛ page kɛmɛ dilan a la tuma dɔ aya kelen pe mhm. bon an b'a daminɛ aya la ala ko inna allaha ko ale ala an b'an jɔ yan a ko ale ala o b'a yira tagayiri si tɛ se ka kɛ duniya kɔnɔ ala kɔ ala kɔ tɛ se ka bara inna allah

la ilaha la tun danna yen ni o de y'a to waajulikɛlaw don u b'a fɔ la ilaha la ilaha illa kafiriya don u t'a kalama mɔgɔ caman de b'a fɔ la ilaha la ilaha N'i ko ko n'i ko kɛra. la ilaha la ilaha o ye kafiriya de ye. la kɔrɔ de ko ala yɛrɛ tɛ yen. la ilaha ko la kɔrɔ de ko fɛn tɛ yen. n'i ko la ilaha kɔrɔ de ko ala yɛrɛ tɛ yen i kɛra kafiri ye La hawla. f'i k'a dafa de illa fo ala ala ɔhɔn a dafara sisan Dafara. n'i ko a tɛ yen min bɛ yen i b'o fɔ Ɔhɔn.
nin bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ an ka bamanankan fɔ la bi la ilaha bɛɛ de b'a fɔ ten bɛɛ ka tubi joona k'a dabila tewu hali den n'a b'a fɔ a fa k'a dabila kumajugu yɛrɛ tɛ duniya kɔnɔ ani lahara min ka jugu a ye parce que tawhid y'ale k'a sɔrɔ n'a dafara barajiba de don n'a dafara ale baraji belebele min ka bon baraji bɛɛ i b'o de la k'a fɔ baraji dɔ bɛ yen k'o ka bon ale ye o tɛ yen dɛ kaya ye wala baraji bɛɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan kelen pe baraji ka bon baraji bɛɛ n'i y'a kelen pe bila balance kɔnɔ a bɛ girinya ka tɛmɛ baara ɲuman bɛɛ kan
donc la inna allah ala la a ko n t'a kɛ la n t'a kɛ n tɛ la kɔrɔ de n tɛ a tɛ kɛ la la la yugayiru n t'a yɛlɛma e bɛ min ɲini n na o de ye yɛlɛmali ye n t'a kɛ
o problèmeba de bɛ yan sisan sa ne ye ne ka misɛn dɔɔnin i bɛ yafa n ma hakili bɛ taa yɔrɔ caman nin yɔrɔ in na an b'a fɔ ala bɛ silamɛw de ma k'a sɔrɔ hali kafiriw b'a la b'a la hali kafiriw b'a la n'an taara nin fɛ k'an bɛ taa fo profond na an bɛ taa don latigɛ yɛrɛ de kɔnɔ

a y'o de fɔ sisan a y'o de fɔ inna allaha masa min tɔgɔ ko alahu la yugayiru a t'a yɛlɛma donc n'a bɛ mɔgɔ mɔgɔ kun na k'e yɛrɛ de b'i ka ko yɛlɛma i yɛrɛ k'a sɔrɔ ala t'a la e taara ŋaɲan kɔnɔ a mɛnna a mɛnna o ye tiɲɛ wulibali i kɛra silamɛ o i ma kɛ silamɛ ye o k'a fɔ n yɛrɛ bɛ se ka n ka ko yɛlɛma ka n ka ko bɛɛ dilan n yɛrɛ ala sen t'a la ala sen t'a la i ka fili bonya ka tɛmɛ fili bɛɛ kan nin de ye kuma ye voilà il faut k'a walawala fana dɔ bɛ se ka fɔ mun na a expliquer A expliquer. ɛ ɛ e bɛ kan k'i yɛlɛma e b'a fɛ k'i yɛrɛ yɛlɛma ni hakili min ye e ye hakili y'o san joli a kɔni yɛlɛmali se ka kɛ hakili kɔ a tɛ se a se ka kɛ hakili kɔ a se ka kɛ lahaliya minnu tɔgɔ ye ko sifatu takadumi sita- sifatu takdimi sifatu ama- amarati najahi c'est-à-dire n mako ka ɲa n ka taaɲɛ n ka yɛlɛn n ka yɛlɛma ka bɔ cogoya min tun ka go n ye ka yɛlɛma ka bɔ cogo la ka taa cogoya wɛrɛ la n tun bɛ cogoya min yɛrɛ fɛ fo n ka yɛlɛ bɛɛ ka n tɔgɔ fɔ n'a ɲɔgɔnnaw aa o tɛ se ka ɲa abada f'i ka mankutu dɔ de bɛ yen f'o de ka k'i la i ma ala yɛrɛ ye wa ko sifatu wa mɔgɔ hadamaden fana ka sifatu bɛ yen

ayi k'a fɔ n tilala ka kunu kuma t'a la dɛ an tɛ mɔgɔ lagosi la dɛ o de y'a to ne ka waaju ka gɛlɛn an b'a fɔ ka hakika de fɔ kɛnɛ kan min tɛ wuli fo ka taa duniya wuli an tɛ taasira si lagosi mais tiɲɛ min don n'i y'a fɔ hali église kɔnɔ bɛɛ fɔ nin ye tiɲɛ de ye n'i ko i ye ala de ko n bɛ se fɛn bɛɛ la mais u sera n na n tilala ka n yɛrɛ lakunu pourquoi non non non olu ye kuma dilannen don u kana se i la o de ka ɲi mais u sera n na fɔlɔ n sɔrɔla ka n yɛrɛ lakunu o tɛ se ye u se kɔrɔ de u ma se n na yɛrɛ de u ma se ka n faga kuma tɛ ko n bɛna kunu

ala bɛ kan ka kuma belebele de fɔ la mhm. kuma yɛrɛ ka bon sankolo ni dugukolo ye ni ala lɔn o de b'a la a ka bon sankolo dugukolo ye ko donc ne de ala a ye n ka kuma gansan filɛ mhm. ni n y'a jigi kuru kan a bɛ ti mhm. aw tɛ e don e bɛ taa e bɛ sa e bɛ taa kaburu kɔnɔ ne dun ka kuma ka gansan law ah. anzalna hadha alqur'ana ala jabalin ah. la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati allah ah. ni aya in kelen pe kɔrɔfɔli ni tan bɛ yen an bɛ san an bɛ san k'a kan san aya kelen e m'a daminɛ gansan ye wa inna allah n ma se tɔgɔ ma fɔlɔ o ala bɛ kuma sifatu a bɛ fɔ ma sifatul uluhiya bon ala an tɛ an ka kɛ ala ye an to sifatu nɔfɛ mais an ka taaɲɛ o sifatu ayi an b'a fɛ ka kɛ nafolobatigi de ye mhm. o sifatu ayi ne b'a fɛ ka kɛ gwaliyu yɛrɛ de ye mhm. o sifatu donc ne b'a fɛ ka kɛ gwaliyu bɛɛ ka kuntigiba kutubu mhm. alghawsu o sifatu ne b'a fɛ dɔrɔn n ka yɛlɛn n kana jigin tuguni o sifatu mangoya bɛ n na n b'a fɛ mɔgɔw ka n kanu o sifatu donc mankutu dɔw de bɛ yen fo ka ɲɔgɔn dafa i la wala a caman ka k'i la a ka ɲɔgɔn dafa i la wala a caman ka k'i la mhm. a contre fana bɛ yen mhm. olu kana k'i la wala a ka dɔgɔya nin ye kitabu de ye o an bɛna n di sa eh, eh, dawu tarawele ma a ka nin traduit arabu la a ka bɔ kunkolo la i y'a nafa ye sa mais ni kitabu tun nana an bɛ wajibiya kitabu ye min fɔ ka dan o ma mhm. k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ nin caman bɛ yɛrɛ ala ka limaniya d'an ma ala ka limaniya d'an ma hada huwa i ye kuma nin ye wa inna allaha la yughayyiru fo a t'a yɛlɛma jɔn jɔn bɛ yɛlɛmali kɛ hakika la o ala bon hadamaden fana dun a bɛ yɛlɛmali kɛ wa hadamaden bɛ yɛlɛmali kɛ kɛ jaga yɛlɛmani kɛra fila de sisan voilà an y'o dɔn cogo di inna allaha ala la yughayyiru t'a yɛlɛma hatta yughayyiru f'aw yɛrɛ k'a yɛlɛma donc yɛlɛmali kɛra fila ye inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ne t'a yɛlɛma f'e k'a yɛlɛma donc filɛ yɛlɛmakɛla kɛra fila ni aya nin ni aya in kɛ tahlilu wa i yɛrɛ i bɛ dugawu kɛ n ye bi n'ala sɔnna aya nin ɲɛ o seyida parce que o bɛ fɛn dɔ jira an na fo e yɛrɛ ka a laɲini voilà f'e ka laɲini laɲini bɛ kɛ cogo di fana kuma bɛ na k'o de ka gɛlɛn kuma in yɛrɛ bɛɛ ye la donc an y'a faamu k'a fɔ yɛlɛmali jaja mhm. taghyir mhm. fan fila de b'a la mhm. min bɛ yɛlɛmali kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o tɔgɔ ye ala dogo la min bɛ yɛlɛmali kɛ kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛ b'a la o ye hadamaden de ye i tɛ ala ye k'a sɔrɔ ala de dogo la ala de b'a kɛ la Bon nin yɔrɔ in ka girin kosɛbɛ ala bɛ sɔn ka jɔn yɛrɛ ka ko yɛlɛma a tɛ jɔn ka a b'i ban ka jɔn ka ko yɛlɛma hadamaden yɛrɛ niyɔrɔba de b'o la u y'a la ala kun o de y'a to hali kunun su rɔ ne yɛrɛ ka sotigimuso a ye question posé ko ko dɔw b'a fɔ ko ko ala de ni ala ma mɔgɔ min da Eh, kunnadiya kama mhm. n'a m'i dan alijana don kama i tɛ don alijana kɔnɔ mhm. ee k'o bɛ fɔ la fan bɛɛ lajɛlen fɛ mhm. ko ala yɛrɛ de ye ko latigɛ n'i kɛra sonyalikɛla ye ko dɔw ko ten nin kuma in tɛ tiɲɛ ye abadan min bɛ nin fɔ la a tigi kan ka tuubi walahi kuma juguba don a filɛ nin aya ye fɔ hmm, ne niyɔrɔ bɛ yen fana niyɔrɔ bɛ yen e b'i niyɔrɔ to yen k'a da ne ala kun t'o ye ah, inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin n t'i ka ko yɛlɛma hatta yughayyiru f'i k'a yɛlɛma e b'i sigi e t'i ta kɛ ko ne ka n ta kɛ non non non ah. anw fila don o don ko bɛɛ hakɛ ye ne de ye mais n y'i ta d'i ma i b'i ta de kɛ fɔlɔ mhm. k'a dafa parce que ne t'e ka serviteur ye mhm. n'i ta kɛ k'a dafa mhm. n man'i filɛ k'a ye k'a fɔ sisan kɔni tiɲɛ la i kan ka min kɛ i y'a kɛ i ne ka ala y'a lɔn n fana kan k'i dɛmɛ n bɛ sɔrɔ k'i dɛmɛ dɛmɛ ye fila de ye tagayiri ye fila de ye e yɛrɛ kun yɛlɛmali ta bɛ yen ala ka yɛlɛmali bɛ yen nin fila différence jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ

y'a ye mafulun bihi mafulun bihi n tɛ fɛn yɛlɛma fɛn bɛ yɔrɔ jumɛn bi qawmin min b'aw la fɛn fɔra ana bɛ yɔrɔ jumɛn lahaliya dɔ de bɛ e hadamaden na min bɛ e e filɛ e hadamaden mais fɛn dɔ de b'i la f'o de ka yɛlɛma o ye mun de ye sisan ma bi qawmin min bɛ mɔgɔw la min bɛ mɔgɔw la a b'a fɔ ma inna allaha la yughayyiru al insan tɛ hadamaden ye a m'o fɔ dɛ a m'o fɔ f'an ka ala ka kumakan ni ala ka kumakan ɲɔgɔn tɛ sankolo dugukolo la abada mɔgɔ mɔgɔ kɔnɔ k'i bɛ erreur bɔ fili la ala la fo ka t'i sa i ɲɔgɔn maa kunnago tɛ dugukolo kɔ kan ala b'a kuma cogo lɔn kojugu parce que ale de y'an da o ye fɛn min da e bɛ se k'a lɔn o jaga jaga hadamaden yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ fɛn dɔ de bɛ lahaliya la n m'o f'i ye n k'o de ye sifatu ye sifatu ye n m'a f'i ye mais ne ka faamuya la a bɛ sifatu de ma mɔgɔ ma kitabu m'o fɔ dɛ ni n filila ala ka yafa n ma ni n ko yɔrɔ min ala ko tan fili t'o la ni n ko ala kira ko tan fili t'o la ni n ko nin ye n ka idée ye ne bɛ se ka fili ne ka kuma bɛ se ka fili mais yani n ka fili n b'a ɲaɲini dɛ n bɛ kuranɛ aya d'i ma ka hadisa d'i ma min b'i convaincu n t'a fɔ n kun fɛ abada a filɛ

ala an ka karamɔgɔ sekubaw ka ca exemple an ka exemple de mahamud diko mun de y'a to a taara ɲɔgɔn ta mun de y'a to a taara ɲɛ tan non a ye mɔgɔ caman kabakoya a ye faso kunnawolo a ye nin k'a ye nin kɛ jogo jumɛnw de b'a la mankutu jumɛnw de b'a la i sɔ dɔ a la i k'olu karan k'a filɛ k'i fana k'a ladegi walasa i fana ka kɛ mɔgɔba maa minnu bonyana i bɛ kegunya de i bɛ sɔ dɔ la k'u kɔrɔsi de mun de y'a taa ɲɛ ala ka limaniya d'an ma ayiwa karamɔgɔw ka ca bon n t'a fɔ ko n bɛ karamɔgɔ caman fɔ n tɛ mm. karamɔgɔw ka ca buyew bɛ yen non karamɔgɔ caman bɛ yen karamɔgɔ caman bɛ yen ni n ko n bɛ karamɔgɔ tɔgɔ fɔ sa non n yɛrɛ karamɔgɔbaw bɛ ka ye umar gijilɔn mm-hmm. ni n ko n b'o fɔ aw bɛ yafa n ma ni n ko n bɛ kɛmɛ fɔ sisan o ka ca mm-hmm. an ka dan nin fila ni saba ma mm-hmm. an ka karamɔgɔba min y'an an ka ne karamɔgɔw kalan o ye umar gijilɔn ye voilà mais a bɛɛ sɔn cogo bɛ yen Hmm, ala ye a tɔgɔ ko wahab sulemani y'o de faamu hmm. a ko rabbi ghfirli wahab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di hmm. innaka antal wahab le grand donateur al wahab y'o de ani wahibu o ye sɔnnikɛla ye ani wahabu o ye min bɛ sɔnni façon kɛ ka ni ala k'i da i ma ɲɔgɔnna ye a ɲɔgɔn qualité qualité miliyari o n'i taara geji kɔnɔ n'i taara baju kɔnɔ jɛgɛw kɛcogo ninnu a ye dɔ sɔn ɲɛkisɛ façon la ka dɔ ku kɛcogo dɔ la dɔ ka jan dɔ ka i b'a couleur façon bɛɛ i nana dugukolo kan n'i ye ayiwa bɛganw filɛ kɔfɛ n'i ye ayiwa yirijuw kɛcogo filɛ n'i taara binw filɛ n'i ye fɛnw filɛ a ye bɛɛ sɔn sɔn cogo miliyari miliyari miliyariw de la karamɔgɔba nin fana sɔnni cogo de la bɛɛ ka sɔn i taama exemple o ka ɲi o ka ɲi mun mun na wasa yanni k'i yɛrɛ bila dɔ wɛrɛ la e bɛ k'i jɛ ka se d'a tigi la ni ka tugu a tigi dɔ kɔ jogo jumɛn ni mun de y'a to nin taara ɲɛ est ce que a bɛ wuli a bɛ wuli dugutila fɛ waati bɛɛ ka sali i b'a sɔrɔ de don wa ou bien courage ba minnu b'a la jogo jumɛnw de b'a la mun de y'a to a bɛ kan ka taa ɲɛ e b'o de kɔlɔsi dɔɔni k'o ladege i fana bɛ kɛ mɔgɔba dɔ ye hali n'i ma k'a ɲɔgɔn ye i fana bɛ kɛ mɔgɔba ye o ka fisa ka taa kɛ dɔn ko a tigi a hɛrɛ min sɔrɔ man di ɲɛ donc donc donc hasidiyaw ni fɛn ala ka limaniya d'an ma wala ka nafa to la nafa to la eh, se bamanan b'o fɔ ko n'i mɔnɛ k'i ma fa de ko n'i ye mɔnɛ mɔgɔ kɔrɔ k'i ma fa donc i kan ka min ɲini k'o sɔrɔ n'i m'o ɲini i bɛ mɔnɛ mɔgɔw kɔrɔ kɛ maintenant n'i yɛrɛ ye dɔ ɲini k'a sɔrɔ i tɛ mɔnɛ mɔgɔw kɔrɔ ala k'an bɛɛ sababa ma bɔn nin de don ala ka limaniya d'an ma an ko karamɔgɔ ka ca sumayila karamɔgɔbaw ka ca ala ka limaniya d'an ma n t'a fɔ k'u ka ca u ka yafa n ma ni n ma min tɔgɔ fɔ u ka n tɛ se k'a bɛɛ tɔgɔ fɔ u ka ca ne yɛrɛ karamɔgɔ minnu ye karamɔgɔba minnu ye ne kalan u ka ca ka ye n'u tɔgɔ fɔ n'u tɔgɔ fɔ caman min yɛrɛ ne yɛrɛ kalan ka karamɔgɔ ni n yɛrɛ ma sɔn k'u tɔgɔ yɛrɛ fɔ fɔlɔ pour que mɔgɔ kana ka n jalaki e kɛ n tɔgɔ fɔ k'an karamɔgɔ to yen bɛɛ ka yafa n ma ala ka limaniya d'an ma se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ allah k'a ka yiri maa ye ninnu sera k'u yɛrɛ yɛlɛma cogo di hmm. mɔgɔw de don alaw tɛ o aa ah, n nana cogo min o fana nana ten de wala mais u ka hami kɔni b'a fɛ ka kɛ dunya mɔgɔba dɔ ye n t'a fɛ ka kɛ n nana dunya kɔnɔ ka sa ten hali a ma lɔn ko mɔgɔ yɛrɛ nana n t'a fɛ ka kɛ mɔgɔ dɔ ye quoi ko in bɛ damina yen de a bɛ fɔ a ye fɔ nin yɔrɔ ma ko bidayatul himmatil aliya Ah, bamananw t'a fɔ o de ma ko bɔfu safu wa bɔfu bɔfu safu safu a nana dunya kɔnɔ sa hali mɔgɔw t'a lɔn mɔgɔ t'a lɔn hali a hali a bɛ quartier min na dɔw t'a lɔn dɔw t'a dɔn a ma baara ɲɛnama si kɛ fɛn kuntan ni batara ko dɔlɔmin dɔrɔguta mɔgɔ faga bandiya sigɛrɛ bɔn sigɛrɛti min nin bɛɛ b'a la manamana ko dama n'i ko a ka baara kɛ o man d'a ye n'i ko te ba min f'a b'a sɔrɔ ka na dɔ di yan de dɔ di yan baara o man d'a ye dunumuni k'a yɛrɛ damuya a baroba k'a fɔ mɔgɔ bɛ yɛlɛ a kelen de bɛ kuma bɛɛ bɛ yɛlɛ n den sani ah, ka kɛ mɔgɔw ka te wuli la ale ye serviteur de ye ale bɛ mɔgɔw servi ten dɔrɔn walahi ne t'a fɛ ka na duna kɔnɔ ka sa ko n ma ko kɛ non non non n b'a fɛ hali n salen kɔfɛ a ka lɔn k'a fɔ karisa ye baara kɛ a y'a fa kunnawolo a y'a ba kunnawolo a ye silamɛya kunnawolo a ye silamɛya bɛɛ kunnawolo a nafa sera mali kɔnɔ a sera mali kɔkan fɛn bɛɛ k'a fɔ nin ka nin karisa kɛ nin tiɲɛ na n'an bɛ mɔgɔ dɛmɛ wala an ka maa encourager a ka baara la mɔgɔw nin kan ka fara mɔgɔw kan an kan ka maa minnu encourager nin cɛ in kan ka fara a nafa bɛ taala fan bɛɛ fɛ ala k'an fara mɔgɔw kan amina ya rabbal alamin allah n bɛ taa aya fɛ dɛ inna allah allah la yughayyiru k'a t'a yɛlɛma donc yɛlɛmali yɛlɛmali kɔrɔ fɔ ka ca dɛ k'a yɛlɛma ka bɔ cogo dɔ la ka na cogo dɔ la mais ka bɔ cogo ɲuman na ka taa cogo jugu la o de ka jugu a bɛɛ ye ala k'an kisi o fana bɛ yen dɛ ala k'an kisi a ma o ye su'ul khatima ka bange luba kɔnɔ i n'a fɔ e ka cheikh n'a ɲɔgɔn sokɔnɔna ninnu ala ka ka laban ka taa k'o de dɔrɔgutalaw ka kuntigi ye o de ye ka mɔgɔ yɛlɛma ka bɔ yɔrɔ cogo ɲuman na ka taa n'a ye cogo jugu n'a ɲɔgɔnna ala k'an kisi amina ya rabbal alamin inna allah allah la yughayyiru a t'a yɛlɛma a t'a yɛlɛma yɛlɛmali jaa ala de b'a yɛlɛma ko a t'a yɛlɛma ala b'a yɛlɛma cogo di Hmm. ala b'a yɛlɛma cogo di baara sɔrɔla dɛ baara sɔrɔla dɛ ala b'a yɛlɛma cogo di ala b'a yɛlɛma cogo min na o de ye ala yɛrɛ ko n'i b'a fɛ k'i yɛlɛma a kɛ tan a kɛ tan a kɛ tan kan'a kɛ tan kan'a kɛ tan kan'a kɛ tan kuma filɛ kɔrɔ ni seyida kuma filɛ dɛ n'i b'a fɛ k'i ka ko yɛlɛma mhm. mhm. ne ye n to n ka alaya kɔnɔ ka n ka kumakan jigin mhm. jibiril da ka jigin ka n'a fɔ isa ye k'a fɔ ibrahima ye k'a fɔ muhamadu ye k'a fɔ n ka cidenw ye n k'u k'a lase aw ma n k'u ka mun lase aw ma aa aw b'a fɛ ka fɛn min yɛlɛma maa b'a fɛ ka fɛn min yɛlɛma ka ko la a y'a kɛ tan aw bɛ yɛlɛma a ye nin to a y'a yɛlɛma a bɛ f'o ma ne ka faamuya cogo la ni ka basi cogo la an kana jɔ farafin ma dɛ an kana jɔ farafin ma dɛ arabu b'an ka kuma lamɛnla u b'a lamɛn a bɛ fɔ de ma u seyida al kimiya kimiya kimiya
al kimiyaw an nafsiya nafsiya voilà kimiyaw kimiyaw de ye nin ye al kimiyaw ye jumɛn ye sisan nɔ mɔgɔ bɛ kɔrɔ min fɔ la n t'o fɔla la dɛ kɔrɔ a kɔrɔ lɔn de dictionnaire kɔnɔ ne t'o ma yan dɛ kimiyaw ye fɛn an filɛ ka fɛn min fɔ ɲɛ tan min kan ka fara ɲɔgɔn kan min kan ka min ka kan ka fara kan fɛn kan ani ka min bɔ a la fɛn dɔ filɛ nin ye han fɛn dɔ de y'a jɛ o y'a jɛ fɔlɔ n'o n'o ma k'a la a tɛ dafa a tɛ yɛlɛma a filɛ nin ye pour k'a ka yɛlɛma c'est que fɛn dɔ de y'a jɛ mhm. fo fɛn de ka taa ɲini ka n'o k'a la mhm. kelen pour a ka mhm. yɛlɛma halisa a ma yɛlɛma dɛ filanan ye jumɛn ye fɛn dɔ fana bɛ ale la o fana b'a bali ka yɛlɛma fo ka na o fana bɔ a la tuguni nin de tɔgɔ ye ko kimiya o kilasiw kɔnɔ nin yɔrɔ bɛɛ fo mɔgɔ kan de faamu n'i ye hali a filɛ studio min kɔnɔ a bɛ hali ni hali te hali i bɛ i bɛ kamera minɛ tan nɔ f'i ka yɔrɔ dɔ de digi seyida jɔn bɛ digili kɛ mhm. e bɛ fɛn min digi mhm. ani lɔnni mhm. an bɛ kundo de fɔla mɔgɔw ye fɛnw de bɛ don ɲɔgɔn na fɛn dɔ bɛ bɔ a la fɛn dɔ de bɛ don ɲɔgɔn na fɛn dɔ bɛ bɔ a la fɛn dɔ de bɛ na sɔri wo dɔ kɔnɔ dɔrɔn fɛn dɔ bɛ bɔ a la i bɛ fili sɔri dɔrɔn ja bɛ na i bɛ fili sɔri dɔrɔn ka kumakan bɛ mɛn i bɛ fɛn dɔ de don dɔrɔn fɛn dɔ bɛ na i bɛ fɛn dɔ de don dɔrɔn fɛn dɔ bɛ na i bɛ fɛn dɔ de fana bɔ wala fɛn dɔ ka kɛ n b'a fɛ a ka sa i bɛ fɛn dɔ bɔ n b'a fɛ a ka na n bɛ fɛn dɔ don
k'a brancher ani k'a débrancher e y'a ban e y'a ban k'a brancher k'a débrancher komi a tɛ français lɔn ala ka limaniya d'a ma nin de tɔgɔ ye alikimiya o donc kuma yɛrɛ ye nin de ye voilà bon sisan sa kimiyaw fɛn filɛ nin ye an b'a fɛ ka karisa yɛlɛma karisa b'a fɛ ka yɛlɛma sisan karisa filɛ a b'a fɛ ka yɛlɛma aa a bɛ yɛlɛma cogo di inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin ko fɛn dɔ de b'i la ko ala t'a yɛlɛma hatta yughayyiru f'e yɛrɛ k'a yɛlɛma e bɛ yɛlɛmali kɛ cogo di sisan ala fana b'a ta kɛ cogo di sisan ala t'a ɲɔ fɔ dɛ ala y'a ta a ye cidenw ci ka na n'i b'a fɛ k'i yɛlɛma a kɛ tan nin kɛ nin kɛ nin kɛ a to yen to ni cidenw c'i ma ka kitabu jigi i kan abada i bɛ yɛlɛma sisan sisan bon sisan mais ni e y'a to ala ta la e yɛrɛ e b'a to ala ta la cogo di e kan ka mun de kɛ wasa e fana ka yɛlɛma e kan ka mun de kɛ wasa k'i ala k'i yɛlɛma o de y'i k'a dɔn k'a fɔ hadamaden ni hmm? fɛn dɔ bɛ hadamaden te ko an-naqs an-naqsu kullu bani adama khata'un wal khata'u dalilun ala naqs kullu bani adama khata'un wal khata'u dalilun ala naqs jalla

i bɛ sali la sa mhm. dugutila fɛ sali ninnu na sa mhm. n'i ye sujudi bin mhm. i bɛ se k'a fɔ ala ye fantan b'i ka da la garibu b'i da la nakisu b'i ka da la parce que e de ye masa dafalen ye i bɛ se k'olu fɔ i y'a dɔn k'i ka dɛsɛ n'i ka nakasi jira nin yɔrɔ in yɛrɛ de ka ɲi i y'a faamu mais ni ala y'a f'i ye bon ne m'a f'i ye k'i yɛrɛ k'i ta kɛ fɔlɔ wa